Anois ar an líne tá an Comhairleoir Daithí Ó hÉallaithe ón gComhaontas Glas. A Dhaithí, fáilte go dtí an clár. Go raibh maith agat. OK, a Dhaithí, chuaigh mé i dteagmháil leat chun an t-agallamh seo a shocrú inniu chun caint faoi COP 27 agus faoin méid a shíleann tú faoi. Ach sula labhraíonn muid faoi sin, tá a fhios agam go raibh Comhdháil Bhliantúil do pháirtí ar siúl i mBaile Átha Luain an deireadh seachtaine seo caite. An féidir leat a insint dom ar dtús, a Dhaithí, an síleann tú gur comhdháil maith a bhí ann? Yeah is dócha measaim gur comhdháil maith a bhí ann. Um bhí dar ndóigh bhí bhí sé an-tábhachtach bualadh le chéile tar éis eh dhá bhliain Covid so ní ní ní raibh ní raibh comhdháil pearsanta againn ar feadh trí bhliain so bhí sé sin an-tábhachtach. Um agus eh bhí bhí spiorad maith ann eh bhí daoine sásta eh you know go bhfuilimid ag obair go maith sa rialtas agus ag iarraidh tacú leis na hairí atá againn agus dar ndóigh you know polasaithe agus dul chun cinn a phlé. OK, agus bhí an chomhdháil eagraithe go luath ina dhiaidh cop fiche 's a seacht. An raibh mórán cainte faoi cop fiche 's a seacht ag bhur gcomhdháil an deireadh seachtaine seo caite? Bhuel, dar ndóigh, bhí, like, bhí, bhí, you know, bhí, bhí, bhí daoine ag, ag díriú isteach ar, ar an, an dul chun cinn a, a rinneadh ó thaobh eh, eh, loss and damage mar, mar a ghlaoitear as Béarla, á- ach eh, dar ndóigh, you know, ní- ní- níl muid sásta agus ní, ní raibh daoine sásta fiú, ar, ar a laghad, em, na, na daoine a, a rabhas féin ag caint leo. am leis an saghas an staid atá sa chóras idirnáisiúnta ó thaobh laghdú astaíochtaí you know go like tá sé aisteach anois go bhfuil dul chun cinn tapaidh á dhéanamh i gcúpla earnáil agus easpa dul chun cinn i gcúpla earnáil eile agus dar ndóigh an athrú aeráide féin, na hathruithe ag éirí níos measa go han-tapaidh agus ag luas agus éifeacht nach raibh leagtha amach ag na heolaithe. OK, níl fhios agam an bhfuil tú ar an eolas faoi, a Dhaithí, ach rinne mé agallamh Béarla le do chomhghleacaithe chomhghleacaí Seanadóir Pauline O'Reilly ag deireadh na seachtaine seo caite ar Near FM ag caint faoi cop 27 agus d'fhógra. Luaigh tú é seo ansin, ach an aontaíonn tú le Pauline agus daoine ar nós Mary Robinson a Dhaithí, gur, in ainneoin an méid a aontaíodh ag cop 27, go bhfuil neart comharthaí dona ann mar gheall ar athrú aeráide agus fiú go bhfuil seans ann go gcaillfimid an choimhlint mar phlainéad? Bhuel, I mean, is, is, like, tá fhios againn anois, you know, go, go, go, go bhfuil dochar mór déanta againn, tá na, na torthaí sin le feiceáil Agus you know tá fhios againn go bhfuil dochar breise ag teacht ón córas, ón astaíocht atá curtha amach. Ní cinneadh é a chaillfear nó a buafar, like tá muid tar éis go leor a chailleadh cheana ach tá go leor fós le bua againn má éiríonn linn. So sin an dúshlán atá againn, you know gach tonna carbóin, gach gram carbóin a choimeádaimid ón atmaisféar, tá luach aige don domhan iomlán, do na glúine atá le teacht, do na hainmhithe agus na ecosystem ar fud an domhain. So gach rud ar féidir linn a dhéanamh, tá tábhacht aige, cé go bhfuil an dochar déanta againn cheana. OK, tá suim agam i mbithéagsúlacht freisin a Dháithí agus labhair mé le Pauline faoi an tseachtain seo caite agus b'in an dara uair a labhair mé léi ar raidió faoi agus labhair mé leis an Aire Pippa Hackett faoi ar Near FM uair amháin freisin. An bhfuil tú mar bhall mar bhall agus comhairleoir den gComhaontas Glas a Dháithí sásta an féidir leat a rá liom faoin obair atá idir lámha agaibh sa chomhrialtas chun feabhas maith le teacht ar an líon talamh bithéagsúlachta atá againn in Éirinn? Bhuel, tá fhios againn go bhfuil níos mó le déanamh againn agus tá fhios againn, mar shampla, go bhfuil, nach bhfuil stop curtha againn in Éirinn nó ag an leibhéal domhanda leis an dochar, an scrios, an cailliúint atá ag teacht ar an dúlra. Agus bhí sé, tá sé an-thábhachtach féachaint ar an bplé atá ag tarlú sa Tionól Saoránach mar gheall air agus is cosúil go mbeidh tuairisc ana láidir, le moltaí láidre ag teacht amach uathu. You know tá siadsan ag plé na ceisteanna céanna agus dar ndóigh pléifear iad i rith na seachtaine seo chugainn ag COP15 den Chonradh ar mbithéagsúlacht agus tá fhios againn nach bhfuil ag éirí linn go ginearálta, go bhfuil go leor athruithe le déanamh. Tá torthaí le feiceáil anois ón athruithe a tógadh le déanaí so tá fhios againn gur féidir linn rudaí a dhéanamh, gur féidir linn athruithe a dhéanamh ach you know nach bhfuil dóthain déanta againn go fóill in Éirinn nó ag an leibhéal domhanda. Ok, an tionól saoránach sin, a Dháithí, ar tháinig sé sin as an Comhaontas Glas a bheith ag dul i mbun rialtais? So, like, an raibh sé, an raibh an tionól, an bhfuil an tionól sin mar chuid den chlár rialtais, má dtuigeann tú mé? Yeah, tá, tá, tá, d'aontaigh na páirtithe, na trí pháirtithe, go gcuirfí sa Chlár Rialtais é. Agus is de bharr bhrú ón gComhaontas Glas a tharla sé, an bhfuil? I mean, you know, do mhol muid é sna cláir, sna negotiations. Ní raibh siad, ní raibh sé deacair chun na fírinne a rá, like, ní hé gur nach raibh, nach raibh siad toilteanach é a chur sa chlár. tá sé le feiceáil ag gach duine agus you know gach rialtas nó beagnach gach rialtas sa domhan you know go bhfuil mórfhadhb againn agus ar ndóigh téann an aithint sin ar ais go dtí an bhliain míle naoi gcéad nócha dó you know i Rio nuair a cuireadh tosach leis an eh, an Conradh eh, Domhanda ar bithéagsúlacht. So, you know, tá, glacann gach duine leis gur, gur, gur, gur éigin a leithéid sin de rud a dhéanamh agus, um, is, is as sin a, a, a tháinig an, an tionól. Ok, um, táimid beagnach ag tús bliain 2023, a Dháithí, agus beidh na toghcháin áitiúla agus Eorpacha ag teacht suas, eh, i rith an tsamhraidh bliain 2024. An bhfuil tú mu, mu, muiníneach go, go mbainfidh tú do suíochán ag Comhairle Contae Fhine Gall ag an toghchán sin? Bhuel, tá, yeah, tá, tá, tá súil agam. I mean, braitheann sé ar an bpobal agus dar ndóigh, you know, ní, níl, ní, ní, ní, ní, hé, go, go, go bhfuil aon saghas ceart agam ag, ag an, an suíochán a choimeád. Ach, um, tá, tá súil agam agus déanaim mo dhícheall as, as, as, um, as seo amach. Ag leanúint leis an obair sa Chomhairle. Agus tá súil á coimeád againn sa pháirtí ag an chéad olltoghchán eile freisin. Ceapaim go bhfuil, an bhfuil sé nó ocht suíochán Dála ag, Teachta Dálaí ag bhur pháirtí anois, an bhfuil? 8 ceapaim. An bhfuil sibh muiníneach go gcoimeádfaidh sibh na suíocháin sin nó go gcuirfidh sibh ardú leo nó an bhfuil sibh kind of, sórt ag smaoineamh go mbeidh sé deacair na suíocháin go léir a choimeád ag an chéad olltoghchán eile? Déanfaimid iarracht cur leo. You know, tá tá tá fhios againn go bhfuil traidisiún, b'fhéidir, you know, em, nach nach eh, má má théann tú isteach sa rialtas nach cabhraíonn sé eh, sa sa sa chéad olltoghchán eile. Ach ag, ag, ag an am céanna, em, you know, tá fhios againn eh, go, go bhfuil eh, béim níos láidre is níos láidre ar, ar na polasaithe agus na, na, na rogha atá againn so you know is is faoin pobal atá sé.